fanga bɛ alizeri la ka tɛmɛ an kan n'i yɛrɛ y'a jateminɛ même armée kunda bi alizeri ka budget armement na a ka bon afiriki kɔnɔ jamana tɛ yen mun ka budget fɛn défense ka bon ni alizeri ta ye o tɛ yen même diɲɛ kɔnɔ alizeri bɛ wari min don maramafɛn san na n'i ye jamana tan ta alizeri b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mm-hmm. i y'a faamu mm-hmm. alizeri ye wari min don armement na kosɛbɛ alizeri b'a kɔnɔ mm-hmm. donc alizeri bi o jamana dennin sugu tɛ o kɔrɔ tɛ ko an ka biri k'u bɛ sanna o tɛ o mais u y'a kɛ cogo cogo n'u y'a k'an na an fana b'a k'u la mais an tɛ jugu ye voilà alizeri y'o faamu an fana y'o de faamu comme a bɛ fɔ cogo min na ko kuma kunkurunin ka fisa ni koko kunkurunin ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na an ka fɛn caman bɛ se ka na alizeri fɛ a bɛ bɛɛ lafiya a bɛ alizeri commerçantw lafiya minnu bɛ deli ka fɛn feere an fɛ a bɛ an ka nord mɔgɔw fana lafiya approvisionne ko la même carburant tout tout tout donc n'an ni alizeri bɛnna o bɛ ko caman nɔgɔya parce que AQMI ka ramification minnu bɛ alizeri ani fɛn ninnu ni alizeri sera k'olu bɛɛ datugu o b'an ka kɛlɛ nɔgɔya an bolo de o donc ni an y'an ta an dusu fɛ ko an tɛ kuma alizeri fɛ ou bien a bɛ ta ou bien nin kɛra kɔrɔlen o ma ɲi dɛ an man kan k'a fɔ ko an bɛ ko bɛɛ ta ni dusu ye relation mɔgɔw b'a fɔ ne ne yɛrɛ b'a f'u ye n k'a lajɛ Chine ni Amérique fadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u tɛ business kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Chine ni Amérique bɛ business kɛ mhm. Amérique ni Russie la bɛ business même mhm. Union européenne minnu filɛ ka Ukraine dɛmɛ Russie la contre la mhm. France bɛ business kɛ Russie la fɛ Allemagne b'a k'a fɛ Angleterre b'a k'a fɛ u bɛɛ bɛ nin kɛ o n'u bɛ mun fɔ u bɛ kumabaw fɔ ɲɔgɔn ma mais o t'u bali u ka taa ninnu ka fɛnw san ou bien ka t'u ka fɛnw feere voilà même sisan a fɔra ko ka européen ka visa tigɛ jɔn de y'o opposé français y'o opposé italien y'o opposé ainsi de suite parce que russe touristes minnu bɛ na olu bɛ wari mun dépenser yen u b'a dɔn ko france budget o ka fisa france budget ma surtout france bɛ difficulté ba kɔnɔ euh, financière kɔnɔ bi donc an b'o o bɛɛ de lajɛ k'a fɔ ko diɲɛ taabolo de ye nin ye n'i ka intérêt don i bɛ wuli k'a défendre ni jamana dɔ y'a jama i kunna i b'i jama n'u reculer la i bɛ reculer a b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de fana ye diplomatie ye mais k'a fɔ dɔrɔn an dusu ka bon an fɛnna an kɛlɛla dɔrɔn ko fo ka taa buru fiyɛ an tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye non o tɛ o tɛ diɲɛ kɔnɔ voilà mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko o tɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ dépend ko dɔ de la réaction dɔ de don ko dɔ la o ni k'a fɔ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ non non non parce que jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ olu bɛ bɔ yen mais jamanaw bɛ to yen bi président nana o de ka comportement ye nin ye mais sinon ale tɛ kɛ yen donc on continue toujours d'accord e yɛrɛ da sera a ma u ye ko minnu k'an na ka kɔrɔ an ka drone bɔra ka bin jatigɛwale tigilamɔgɔ dɔw bɛ u bara minnu bɛ ka anw ka jamana kɛlɛ k'an agresser cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ko mais maa min sɔnna ka nin k'i la kun est ce que i kan ka i ka dannaya da o tigi kan tuguni wa
bon mɔgɔw b'o kuma de fɔ quoi euh, diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i ka dannaya même i yɛrɛ kan i bɛ dannaya min da i yɛrɛ kan kɛmɛ kɛmɛ sara la a kana tɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan est ce que i y'a faamu fana b'i yɛrɛ kan i yɛrɛ kan ɛ o kɔrɔ ye di parce que i b'a dɔn mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i bɛ se ka bila minɛn dɔ kɔnɔ même i bɛ se ka tigɛ i yɛrɛ la parce que fɛn dɔ bɛ yen n'a kun fɔra i t'a kɛ mais n'i bilala minɛn dɔ kɔnɔ i b'a ko kɛ i y'a faamu mhm. o de la n b'a fɔ même n'i dar'i yɛrɛ la cogo cogo kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn a kana tɛmɛ o kan donc i teri ni fɛn ninnu fana eh, ni e ko k'i dar'olu la kɛmɛ kɛmɛ sara la kɛmɛ k'i da ka sunɔgɔ a bɛ k'i la dɛ donc an ka teriya ni fɛn bɛɛ an dar'u la cogo cogo an de b'an yɛrɛ kɔlɔsi an k'an tɔ to an k'an tɔ to an de b'an yɛrɛ kɔlɔsi kan'i yɛrɛ bɛɛ di a kɛra cogo cogo i b'a dɔn olu fana ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ teriya la olu fana ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ teriya la ni intérêt ko nana jamana bɛɛ n'a ka intérêt don ko ni san kulukulula bɛɛ bolo b'i kun na donc i b'o de jateminɛ k'a fɔ u ye nin mun kɛ par exemple k'an ka drone labin fɛn ninnu kun de bɛ sɔrɔ a la o kun de bɛ sɔrɔ a la c'est vrai a barila an na mais an ye ɲɛ mun yir'u la hakili la siɲɛ wɛrɛ même n'a jiginn'u kɔnɔ a kɛli bɛ gɛlɛya u ma mm-hmm. u tɛna sɔn k'a kɛ mm-hmm. i y'a faamu mm-hmm. parce que même n'i ye algérie fana jateminɛ an ka drone binni consensus ba t'a la o i b'a sɔrɔ minnu y'a décision ta u fana y'a ta ni kun wɛrɛ de ye donc euh, an b'an janto an yɛrɛ la même sisan an bɛ teriya la mais mun kɛra an tɛ ɲinɛ o mhm. a b'an hakili la donc an b'an janto an yɛrɛ la parce que même sini fana n'olu fana ka fɛn dɔ nana n'a bɛ an ka intérêt viser de an fana b'a jigin o ye tiɲɛ de ye voilà donc c'est toujours comme ça d'accord